Díreach ba mhaith liom a rá, is eagraíocht neamhspleách an Guth na Gaeltachta, eagraíocht neamhpholaitiúil, traspháirtí atá dírithe go hiomlán ar an Ghaeilge agus ar an Ghaeltacht. É sin ráite, oibrímid go dlúth leis na coistí pobail, agus tá roinnt coistí pobail nach raibh ábalta bheith anseo inniu agus a fuair cuireadh, roinnt eile nach bhfuair cuireadh ar mhaith leo a bheith anseo, agus d'iarr siad orm labhairt ar a son inniu. So ba mhaith liom just na coistí sin a liostáil duit. Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair. Comharchumann Oileán Thoraigh, Comharchumann Oileán Árainn Mhór, Éigse Sheáin Bháin, Baile na Finne, Céim Aniar, Na Dúnaibh, Coiste Pobail Ghort a' Choirce agus Áislann Chill Chartha. So sin dreamanna atá sásta leis sin go bhfuil muid ag labhairt thar a son inniu. Anois, d'iarr mé, d'iarr mé ar Eugene, má tá sé sásta cúpla nóiméad sa bhreis a thabhairt, dúirt sé, no way. So, déanfaidh mé iarracht cloí leis an trí nóiméad. OK, so ba mhaith liom ar dtús a ráit go bhfáiltíonn Guth na Gaeltachta roimh an Straitéis Fiche Bliain. Aithníonn muid gur céim chun tosaigh suntasach atá ann don Ghaeilge agus don Ghaeltacht go bhfuil a leithéid de straitéis ann ag an leibhéal sin den Rialtas agus tá sé ag teastáil le fada an lae. So fáiltímid roimhe agus má chuirtear an maoiniú cuí ar fáil agus má chuirtear na rudaí seo uilig i bhfeidhm atá sa phlean is cinnte gur plean dearfach a bheas ann don teanga. Agus sílimid fosta go bhfuil sé tábhachtach, go bhfuil tacaíocht traspháirtí á lorg don rud, mar go bhfuil gá le leanúnachas agus cinnteacht ó thaobh plean 20 bliain de. É sin ráite, tá deacracht suntasach amháin leis an bplean agus tá sibh ag cluinstin seo ó na daoine eile uilig a bhí anseo níos luaithe inniu, sé sin an taobh Gaeltachta dó. Tá géarchéim teanga sa Ghaeltacht. Deir an Staidéar Teangeolaíochta 2007 linn, má leanann muid ar aghaidh faoi mar atá rudaí faoi láthair, go mbeidh deireadh leis an nGaeilge mar theanga phobail in sa Ghaeltacht taobh istigh de 20 bliain, agus sin ins na Gaeltachtaí is láidre chomh maith. Agus foilsíodh sin in 2007 agus deir sé taobh istigh de 20 bliain go dtarlódh é seo. Mar sin tá gá le gníomhú go práinneach. Ach níl an práinn sin le feiceáil in sa straitéis seo. Ní, níl an focal géarchéim nó práinn luaite sa straitéis áit ar bith. So, rud atá muidinne a ráit, nó go gcaithfidh sibhse, is sibhse an Stát, is sibhse atá ag cur an dréachtstraitéis seo le chéile, táimid ag iarraidh oraibhse rá go soiléir go bhfuil an Stát ag aithne ins an straitéis seo go bhfuil géarchéim insa Ghaeltacht agus go bhfuil sé sásta, mar a dúirt Labhrás níos luaithe, céimeanna misniúla a ghlacadh le dul i ngleic leis. Ní féidir linn leanstan ar aghaidh mar a bhí muid go dtí seo. So, an chéad rud atáimid ag moladh ná go mbeadh sprioc ann sa phlean seo ó thaobh na cainteoirí dúchais. Sé an sprioc atá sa phlean faoi láthair nó ó thaobh na cainteoirí laethúil. Ach céard faoi na cainteoirí dúchais? Cén mhaith an sprioc a bhaint amach ó thaobh na cainteoirí laethúil gan cainteoirí dúchais bheith san áireamh? Caithfimid líon na gcainteoirí dúchais a, a, a mhéadú. Cén dóigh go bhféadfaimid sin a dhéanamh? Bhuel, tá dhá phríomh-mholadh againne. ó thaobh sin, sé sin go gcuirfimid tacaíocht, structúr tacaíocht ar fáil do na cainteoirí dúchais, do na teaghlaigh seo atá ag tógáil a gclann le Gaeilge, go ndéarfaimid leofa, táimid anseo le tacú libh agus go mbeadh a fhios acu sin. Agus an dara rud nó go ndéanfar soiléiriú agus neartú ar ról Údarás na Gaeltachta agus na heagraíochtaí pobalbhunaithe sa Ghaeltacht mar is iad sin a bheas ag cur an plean seo i bhfeidhm, ach níl an plean soiléir faoi láthair. Anois, ó thaobh an dá phointe sin, díreach ba mhaith liom b'fhéidir cúpla fó-phointe a rá. Ó thaobh an tacaíocht do na cainteoirí dúchais nó na teaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge, céard is féidir linn a dhéanamh ansin? Bhuel, uimhir a haon, agus an rud is tábhachtaí agus an rud is práinní, nó polasaí náisiúnta a bheith ann maidir le hoideachas Gaeltachta. Cén méid bliain a gcaithfimid fanacht le seo? Ó bunaíodh an Stát seo, ní dhéanann sé aon chiall go bhfuil an curriculum céanna á chur i bhfeidhm sa Ghaeltacht agus atá sa chuid eile den tír. Agus an rud atá ag tarlú faoi láthair, tá páistí scoile ag dul isteach na scoile, leath de na páistí nach bhfuil focal Gaeilge acu agus leath de na páistí ina gcainteoirí líofa. Agus tá an múinteoir ag iarraidh freastal orthu sin, agus níl an córas faoi láthair, níl sé ag dul chun tairbhe do ceachtar den dá ghrúpa. Táimid ag déanamh neamart ní amháin ar an chainteoir dúchais, ach fosta ar na foghlaimeoirí. So tá géarghá leis an Polasaí Náisiúnta Oideachais agus tá géarghá le Bord Oideachais le leis an polasaí sin a chur i bhfeidhm. Agus muna bhfuil an Roinn Oideachais sásta é a dhéanamh, cén fáth nach dtugaimid do grúpa éifeachtach cosúil le COGG é a dhéanamh? mar tá sé léirithe acu sin go bhfuil suim acu ansa rud. Anois, ó thaobh an teaghlaigh, céard eile is go féidir linn a dhéanamh? Bhuel luaigh daoine níos luaithe, mar shampla, go mbeadh scéim ann atá dírithe ar an chainteoir baile ón chliabhán. An scéim atá ann faoi láthair, tá sé dírithe ar daoine ó sé bliana d'aois ar aghaidh. Faoin am sin, Tá an cath caillte. Caithfidh na daoine a fháil sula dtosnaíonn siad, sula mbíonn na páistí, sula dtagann na páistí ar an tsaol, go mbeadh ionadaí tacaíochta teaghlaigh, cosúil leis an ionad atá anseo, in chuile Ghaeltacht, le freastal ar riachtanais na teaghlaigh sin agus na seirbhísí a bheith ar fáil tré Ghaeilge. go mbeadh imeachtaí spóirt agus pobail a chur ar fáil agus maoiniú a chur ar fáil do na himeachtaí spóirt agus pobail tré Ghaeilge, sé sin, go mbeadh comhthéacs eile ag na páistí, taobh amuigh den córas oideachais ina bhfuil an Ghaeilge, mar a déarfá, seans acu an Ghaeilge a úsáid. Mar tá sin ag teastáil anois fiú amháin insa Ghaeltacht, ní amháin taobh amuigh den Ghaeltacht ach insa Ghaeltacht. Now, an dara rud a luaigh mé ná soiléiriú agus neartú ar ról Údarás na Gaeltachta agus na n-eagraíochtaí pobalbhunaithe agus tá a fhios agam go bhfuil mé rite thar an am, a Dhia, ba mhaith liom just, pointe láidir a dhéanamh fá dtaobh de seo. Tá míshuaimhneas mór ar lucht na Gaeltachta faoi an athrú atá beartaithe anseo. Cén fáth? Mar nach bhfuil sé soiléir nach céim síos atá a thabhairt don údarás. Mar a dúirt duine éigin ansin, eh, laghdaíodh buiséad Údarás na Gaeltachta ó 40 milliún i 2008 go dtí 30 milliún i 2010. Sin laghdú de 10 milliún taobh istigh de dhá bhliain. Ag an am chéanna, táthar ag rá anois linn, tá muid ag iarraidh tuilleadh cúraimí a thabhairt don údarás. lasmuigh den Ghaeltacht, so ní théann an dá rud le chéile, ísliú maoine, ardú ar na cúraimí. Cé atá ag dul a chailleadh amach leis sin? Agus sin an eagla atá ar muintir na Gaeltachta, ná gur iad sin atá ag dul a tharraingt amach, ag dul a chailleadh amach, agus go gcaillfidh siad amach ó thaobh fostaíocht, ó thaobh chuile ghné den obair atá Údarás na Gaeltachta a dhéanamh faoi láthair agus atá beartaithe a dhéanamh faoin phlean seo. Agus just an pointe deireanach, ná na eagraíochtaí pobalbhunaithe,